ekwe kụọ ama agbaa igbo ndị nwe m ndụ mmiri ndụ azụ ọ dịrị nwoke na mma ya dịkwara nwaanyị na mma ọ bụrụ na ọ ka anyị gbakọba gịnị ka eji wee mara igbo igbo bụ afịa a na-azụ anyị azụ mana ka m kpọrọ gị wee bịa n'ugwu awụsa bụ ebe anyị nọ taa afịa apụgokwenụ n'aka anyị bụ ụmụ igbo afịa apụgo maka na mgbe a na-eme nwa tọta nwa ọ tọta ibe bụ onye kpọta akpọta gị odibo ịkpọta ibe gị kpọta gị odibo ịkpọta ibe gị na mbụ n'ugwu awụsa bụ kano ebe anyị nọ ndị nwe afịa na mbụ enwerọ ndị ọzọ ọ bụ na-abụrọ nnewi mana nnewi megidere ha ada akpọ ndị nnewi odibo maka ifi gịnị uche ha na-agwa ha na nnewi bụ ife fa ma wee dobe na-akpọba ndị Enugu na ndị Abakaliki ịbata n'ugwu Awụsa anyị nọ taa ndị Enugu na ndị Abakaliki bụ ha nwe ana maka na nwa tọta nwa ọ tọta ibe otu ndị Enugu na Abakaliki nọ ka nọkwa anọ anyị amalitego taata ndị anyị na-akpọzi odibo bụzi ndị ugwu afịa wee si n'aka anyị wee na-apụzi na-apụ na-abazi n'aka ndị ugwu maka na ike gwụrụ mmọnwụ ndị na-akụrụ ya egwu Ike asịrị adịrọ ọga. Nwa bọyị achọrọ ịgba odibo. Na mbụ bụ odibo ka e ji mara anyị. Ọgaranya bata ụlọ asị ị ga-akpọ nwa m. Mana taata, bịa n'ugwu Awụsa maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ị bịa taata ofu mkpụrụ onye na-azụ afịa enwezi nke nwere nwa Igbo bụ nwa na-agbara ya odibo. ihe anyị ji merụzi ndị odibo bụ ndị ugwu ee achọrọ m asịrị emechaa achọrọ adị m ebi ya ụlọ imecha ofu alhaji asụnye ego asụnye ego o jide afịa kụba mpi ndị ugwu na-azụ motorcycle parts taa ndị ugwu na-azụ bicycle parts taa ndị ugwu na-azụ afịa simenti afịa akwa ị jee n'ọgwụ ọ ndị ugwu nwekwazi ya ihe niile bụ afịa kpọọrọ m otu afịa ị ga-asị m taata na ndị ugwu ada azụ na ọ ndị igbo kpọọrọ m ya kedu ndị kụziri fa ndị be anyị maka na onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ule eze ya nekwe ka anyị nwa bụ ịsọ siri wee na-eme gịnị ịsọ na Jekọb ọkwa ofu ji porridge ka eji wee lee birthright otu a ka anyị si wee welụ oke ọchịchọ ọga na-abụ o du onye Igbo afịa ọgwụ ya na ịma anụ na alhaji ote ya aka mana taata ịkpọrọ onye ugwu ahụ ịkpọ mechie gorokwuo shọpụ dị n'akụkụ onye na-aghọgbu ibe ya jee dee ya n'akwụkwọ enye m ya afọ iri na-abịa abịa achọ azụmahịa ọzọ n'ime obodo a anyị nọ n'ugwu awụsa ọ pụgokwa n'aka ebe na anọ m ugwu anọrọ m n'ala igbo ugwu ka m nọ ya ka m na-akọrọ gị ihe na-eme n'ugwu ada ejiri onye akwụ ụlọ mkpụrụ na ọ ma na ụkwụ onye na-ata mụ bụ okoro ka nze kwuru ọra ndị igbo atara m ọjị taa ọkpa ife kwụrụ akwụ ada amamụgharị ama m mmiri zoro ezo mara nke awụsara awụsa imirikiti ime ụmụ bọyị taata ndị be anyị bụ ndị ọgaranya anyị nwere bụ ndị anyị na-asọpụrụ bụ naanị ndị ugwu ndị ugwu gbara okirikiri onye ji onye ilo wee bụ okirikiri ndị ọ dị n'ozoro ezo onye were onye ilo wee tinye n'ọnụ ụzọ ama ọnụ ụzọ gị bụ ọgụ ihe ọ bụla ọ sọrọ gị na elu onye ibi ọla ka ọ ga-abọrọ gị ike n'ụla were n'ụtụtụ wee chọba ewu dị oji anyị adị mma ede anyị adịghị igbo gboo ọ bụrụ politiks ka anyị ji afịa nwaanyị ji eme ọnụ afịa apụkwa anyị n'aka ka obe m eto mkpụrụ ọra ndị Igbo bụ nkwu mechie ọnụ obi adọrọ m mma